mumakhulupirira ndithu kuti achakwera ngati mtsogoleri wa malawi congress sanali mtsogoleri woyenera kuyenda ndi chipani chimenechi mu nyengo imene 100% achakwera ali ndi ubwino onena kuti ndi munthu oti tingati opanda uchigawenga utsogoleri wawo eti tingati woleza koma utsogoleri umene ujawo siofunika kuno ku malawi mwamvera ku malawi kufunika disruptive person akuchipani mcp sinalowe mboma ngati simmadziwa azichipani analowa mboma ndi achakwera few guys from his church ndi ena awiri atatu azi- a- anzawo amene anakakumba kwina kwake koma mcp sinalowe mboma ineyo going into the elections in 2025 as a member of parliament, MCP ikanawina ndimafuna ndijoyine mcp ndikujoyina nec ndi timu ya chakwera ili kumayambiriro ndimafuna ndikavute kuti kubwere ri- kuti kukhale ndi ah, ti- tipange convention referendum referendum ehe tibwere na- and ndinauzaponso pa bicc zimenezo tikhale ndi south african system parliamentary president tizi- tizitha kumpanga boot time sakuchita bwino
takulandirani programu ya lero ya cruise 5 kuchokera kuno ku the villa bridal home ku area 49 ku lilongwe programu iyi ndikupitiriza kucheza ndi uh, sylvester ayuba james amene tinayamba kucheza nawo mpulogalamu yapitayo ndipo uku ndikupitiriza chabe macheza athu chifukwa nkhani zinachuluka kwambiri ndiye tikufuna kuti mpulogalamu ya lero timve zina ndi zina zimene akhala akuchita makamaka pa maphunziro awo akusukulu komanso nkhani zokhudzana ndi ndale za mdziko takhalani pomwepo pamene tikupitiriza kucheza nawo eh. ndinalemba ma entrance mm. aku university of malawi yes ndinalandira offer yoti mm. ndikaphunzire law ku uganda okay kubungwe lina lake mm -hmm. abungwe ena anandipatsapo ka survey mm -hmm. kuti ndiwapangire nditapanga ka survey nditapereka survey report pamapeto ali report yange nali yabwino ndiye anandifunsa ma qualifications ako ali bwanji ndinafotokoza mm. ah, ah, ah

akumapetoko bambo anga atamwalira mayi anga anakwatiwaso eh. kubereka ana awiri okay. so ana awiri amene anali anzeru kwambiri mm. kuposaso ineyo mm. wina hanafi mm. panopa ni medical doctor okay. pa kch okay.
eh.
wina atupele uh -huh. wamaliza kumene ku poly okay. wapanga mechanical engineering

anthu anandiopseza ambirimbiri iweyo mwainga tumene uye chanchanchani amasankhira mokondera eh, eh, eh.
kuti titadikirira tiona kubwera university selection ah, first ujeni uh, choice inali bachelor of arts communication and cultural studies yes so i was selected akutenga anditenga

first year mpakana third year mm -hmm. so uh, easily qualified mm -hmm. ndapanga apply for, for law school mm -hmm. unapezeka kuti anatikana mm -hmm. tonse a program yathu okay. chifukwa kuti we had an outstanding course mm -hmm. imene the lecturer anayamba kuphunzitsa mochedwa okay.
dr bright molande mm -hmm. anayamba kuphunzitsa mochedwa pa chifukwa chimenecho kunapezeka kunena kuti nthawi imene yafika kuti tizilemba mayeso omalizira mm -hmm. kuti gpa yathu ikhale complete mm -hmm. nali kuti kosi ijayo timaiti critical theory tikanali mu mwina half half of the content Okay. half ina sitinapange cover so i said no you guys are not ready to go into Hey, gen yes koma unapezeka kuti anandikana ndi ndi a a plus a a plus magiredi anga panalibe b okay koma ndikundikana kuti close close school eh ndi ndi anatiuza kuti

so titabwera tinachedwanso mm. aja a law school awatani awaitana awatenga inu wakusiyani pamene matuka kosija gpa yathu is complete kupita ku law school kukapanga submit ma results anatikana kuti sitimatenga munthu pa second year mm. nde tinayamba kuvutitsana nawo mm. kuvutitsana nawo kuvuta kuti vuto si la ndani si la ife i remember tinayamba anthu 8 mm. from our program mm. amene tinapanga apply mm. tinayamba anthu 8 kuvutitsana nawo mm. magayi mpakana onse anagiva mm. tinatsala awiri mm. ndi mnzanga pano pano ndi mm. captain kwame okay. ndimampanga achimwene ife mm. tadutsa mu zambiri limodzi okay. timati kungotuluka mklasi ulendo kulowa nkhani yathu ili pati eh.

because department yomwe tikuchokera ifeyo ndi faculty ya law ndi college imodzi yes and these decisions were made by the same institution yes it's not our fault so you can't prejudice us ngati kuti vuto ndinali ife hey, and ataona tili serious anapanga ad hoc meeting ya ku faculty tili ndi ma student awo Eh. this is what happened Yes. what do we do and the opinion yambiri inanena kuti tinawalakwira eh anawa sivuto lawo sivuto lawo eh. abwere alembe chani let them go to law school yes so panali ma ma maoption awiri mm. maoption awiri mm. tilembe patokha mm. atipangire atisungire ma results athu ngati okay. angatitenge tipange withdraw tizajoine anzathu akubwera chaka chinacho okay or tingokalemba mayeso enawo ndikuti tiziphunzirabe kuku chani second year ya communication kuti okay tiyeni baphunzirani tiyeni baphunzirani eh hey.
Naphunzira mpaka gaining kumaliza. knowledge Yes. eh ndikumaliza ndikumenyanso distinction wa cha Mass Com ndiye Communication ku second year kuja. ehe At- ndipo ndili second year anandipanga offer ganyu eh ngati tutor kuchani eh ku department iyi inde eh, moti uja patricia Wiskes honorable eh

She said, ah, let me drop this Yeah. ndiye ndikapange ujeni.
so anakatilembetsa mayeso aja chifukwa cha ma logistical issues eyi nchani anatilembetsa mayeso okalemba ku law opita ku law tili third year first term First first sem- semester semester. Mm. then mayeso amatuluka titi tili third year semester ikupita katikati mayeso atuluka anditenga ndikukasiya uku Kukamba kukamba Mass Com law. first year
That's how I ended kukhala pa Chancellor College to close to 8 years. Muli ku Chancellor College munachitanso zambiri.
Zabwino ndu osati zoipa. Munachita zambiri.
Zabwino. Muzifunsa ndi zambiri.
Muzimalizitsa. Tipumirekaye chifukwa ku Chancellor College munachita zambiri. Whether ndi zabwino pena zoipa. Ah, zopita kumwamba ndi kumene kukangane. Ino ndi Cruise 5 ndipo lero ikufikani kuchokera kuno ku The Villa Bridal Home. malo okongola kwambiri amene anthu akati asankha kuti amanga mfundo kuti akhale limodzi moyo wawo wonse amabwera kuno kudzapitidwako mphepo kuti aya tikaoneko zachilendo area 49 ku lilongwe koma tikucheza ndi sylvester ayuba james amene pano ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuyimira nkhotakota central ndi membala wa chipani cha malawi congress komanso ndi lawyer komanso ali ku chancellor college anachita zambiri zambiri kwambiri mwini wakeyo akuti ndi zabwino koma inu ndi ine tikudziwa kuti ubwino wake pena si wabwino iyayi ma munaonetsa kuti ndinu munthu wandale kuchokera patali koma kuti mudziwike ndi mmene munali ku chancellor college imene pano tikuti university of malawi you were actively involved mu politics kuoneka ndithu kuti pa college paja pamakhala anthu ena oti mangodziwa kuti awa tikuyenda nawo koma pala anthu ena amaoneka ngati kuti iwowo nde abwerera zinazina they are on a mission and inu munaonetsa zimenezozo um, poyamba Chidwi chomalowera ngati kumalowera ku ndale chinabwera bwanji makamaka ndale za chipani chifukwa choti anthu ndikafunsa amati ayi we are all politicians hey, it's a political nchani I know that koma kusankha kuti okay ineyo ndiyamba kutenga chidwi pa ndale za chipani kodi mukuti zipani zimakhala bwanji kodi mukuti anthu andalewa amatani kodi ndingayikepo mulomo pa ziti kodi ndingatani ina chinabwera bwanji chidwi chimenecho okay so ndiyambe ndi kunena kuti ndale eh, zimayambira patali eya m- moyo mwa munthu okay so ndili Nkhotakota secondary school eh. uh, ntafika ndinajoyina gulu lolemba newspaper imene inali yabwino kwambiri pa campus mati campus agenda okay cage Ehe. ndino timalemba timapanga cover ma event achani amene amachitika pa sukulu sometimes amatipatsa even exeat kuti tikapanga cover ma event amene akuchitika pa town mapanga cover tima story hey, just to encourage us kuti muzitha kulemba mapanga follow zimene zikuchitika yeah. so on every friday timagona mu newsroom okay timatuluka saturday mmawa okay and the, the principle the rule was by 6 o'clock anthu akamadzuka kalandira phala yeah. khale news zili pa notice pa notice board mutalemba talemba malemba in long hand iso yes yes kukole kusekondale kwathunso zinali yes, we had yes. a similar yes. paper nde mumakhala kulemba yeah. mwina timakalowa cha ma 5 muja yes kumatuluka 5 am yeah. Eh, zaulere inde yeah so in the process tinakhala kuti tikulemba za ndale okay tikufunsa anthu mafunso Ehe. tikukangana ndi anthu kodi zikukhala choncho Ehe.
ena afuna kutimenya Eya. nde ka culture ka- ka- ko- kukhala ngati kuti Ndale, ufuna ndale, kuti uzi- kuti- uzitengapo gawo pa zinthu eya kana kana- mbira kana- kanayamba kulowa penepo ehe then uh, form 3 Eh. natsogolera ma demonstrations akuluakulu awiri eh pa, pa, pa college Pa- amene pa, Pa secondary. secondary school ehe ndi anakhala ngati anthu

secretary wa Chancellor College Association of Young Politicians. Okay. Hey.
Eh. Uh, nalinso amene wapanga anchor ma debate uh -huh. azandale yes komanso okhuza za malamulo pa Chancellor College okay. ngati panali nthawi imene dziko lino linatekeseka kwambiri ndi nkhani ya same sex marriages yes ya nkhani yachina Aunt Tiwo ija inde Yeah. ehe i think i- ma- napanga uh, anchor madebate angapo Yes. akuluakulu Okay. kwina kuma professor eya kwina kuma human rights activist natena okay pa chancellor college okay nde ka culture kandale kaja kanayamba kuti Kamba kulowa tsopano, eh. zafika zoti tikakhala pamalo anthu amandipatsa utsogoleri by default yes ndikumbukira titafika pamene first year eh ku law school eh anena kuti tis- choyambira tisankhe president so anthu ananena kuti apangire- apangane nominate anapanga nominate anthu aja anapangidwa nominate anthu 5 okay kuti apikisane pa president yes but there was a guy anali amalimbikira kwambiri ku tchalitchi ku CCAP Eh, Mwayi Banda panopa ndi loya waku escom okay anayinena kunena kuti anangodzuka kunena kuti nakhala kumbuyo ine sinapangidwe nominate sinakweze nawo dzanja lofuna kupikisana nawo anangonena kuti president akhale uyo akhale uyo uyu ngati sapikisana nawo ambirife sitivota and uh, surprising anthu anena kuti oh yeah, hey, yeah, yeah. hey. ife timadabodesa process inapita kaletu ana namba ma nomination tinavota class ya anthu i think 44 eh napeza mavoti 39 hey, landslide maybe your first landslide
eh. and I then I became president now class president of law school okay umakhala ndi timaudindo tatikulu okay mameeting ena amakutuma amakapanga nawo attend kwa administration okay. ndizi mm. so ka leadership kaja kamapangidwa ka groom okay nazakhalaponso chairperson wa electoral commission okay ya pa Chancellor college oho then itafika nthawi nayimira nawo ngati president okay koma before that ntafika pa campus na- nayamba kukhala active kwambiri ku mcp wing eh, ndikumbukira chisankho cha 2014 i- nayikamo ndalama zanga oh eh chifukwa mcp nthawi imeneyo madera ambiri samaifu- samaidziwa kwambiri yes yes so ndimatenga ma transport anga pita ukalonga we aunoti ukalonga ku phalombe kukasaka ma monitor magayo kuti atithandize kupanga monitoring eh oh eh pa wing paja akuluakulu eh, chisango chipani chilibe ndalama amene angakwanisa kuwafuna ma monitor kuti kwakuti ndani you mean kuti azi ana a skulu Ana a a pa skulu, college yes. mumapita kumakathandiza chipani Yes, pa ground yes, kunja kwa, kwa skulu inde. osati mtindale ta pa skulu Ayi, longoti nchani ayi. koma ma party structures zimodzi ti- tili ndiye akuti Yes. apita ku phalombe late, late mr nchilima amene anali uh, regional chairman aku east Aha. anandidziwanso kalekale oho yes Ku- ama akwawo unali ku zomba Eh. anadziwa chifukwa cha- chakuti cha sapoti yanga imene ndimapereka ku chipani pa chani Eh. fere ndafika pa kampasi nayamba again Mm. kumagulitsa zinthu ambirimbiri pa kampasi Oho. Eh. Mm. zina zabwino kutengera zogwira somba zina kuja zabwino pang'ono Eh. zina zothandizira azisangalala mosavutika azitha kulingalira mozama ndiyeno ndimakhala ndili ma change kuti mukufuna mukufuna siwiti iyi kapena mukufuna siwiti ina iyi

kuyenda ma center kuyenda onse masenta onse Na- na- protect the, eh, the na- vote na- ndakakhala ku nkhotakota ifani pamene ndipo sanga ndi opeza base yanga imene yoyo kudali mavuto ayenda Izo kwenda bwanji. ndikuthamanga kupita koma zibwanatu haya nayenda every center chimene okay yes ndikupereka malizase edikoras eh taluza sinasiye yes Eh, ndinso ndi certificate nali most dedicated member most dedicated member wa malawi congress munyengo party yanga yes Ku sukulu uli Overall, student? overall ona mkulu akudzipereka kwambiri. Hey, awere why mcp kutengera kuti zipani uh, zipani zambiri zinabwera mu nyengo ya multiparty and achinyamata ambiri amakhala ndi chikoka ndi zipani zimenezi kusiyana ndi mcp imene inayamba kalekale anthu amaona ngati kuti "Ah, iyi ndi yachikalekale ayi zinatere zinatere ili ndi mbiri yoyipa ayi ili ndi zotere inu munakasankha mcp yo ineyo ndine
o- ophunzira wa Karl Marx oho I'm a Marxist okay yeah Karl Marx amati chani Karl Marx amakamba zakuti kautsogoleri a- ali ni- theory yake is so extent- is extensive yaikulu, that, of course, eh, yeah, yeah. kuti kuisatirize kwambiri imazakubalalitsanso Eh, eh, eh. koma wakula amamulika element kuti utsogoleri uzikhala wofinya pang'ono kuti zinthu ziziyenda bwino Oho. two ma ma, ma department azachuma ambiri azikhala m'manja mwa boma boma lizikhalapo nchonena pankhani zachuma kuti izi simungapange pena zikhale m'manja mwa boma Oho. i believe zonse ndi zabwino kuti dziko liziyenda bwino Okay, chabwino. zoti ngati migodi zikhala m'manja mwa makampani a private sindimagwirizana nazo Okay, chabwino. Hey. Okay. so nditaona nditawerenga Ah, naona kunena kuti mu mu history ya malawi boma limene linkapanga zo- zoyandikirana ndi zimenezo linali la mcp yeah eh? Yeah. Eh, boma boma lizikhala lofinyako pang'ono Eh, yeah. boma lisamakhwefule kwambiri ati ufulu ayi so full science tibwera kumeneko because i think eh, now we'll have to talk about the mcp that you joined yes and the mcp that we have now mwadzipangapanga groom kumene kuja tindale tikutheka mwadziwika muchipani even anthu akuluakulu amchipani akumadziwa kuti a ah, ndi mwana wa sukulu koma ndi membala wathu wamphamvu amene uja mutamaliza maphunziro pa chancellor college kapena pa university of malawi moyo unayenda bwanji alright nditamaliza maphunziro nena kuti nayima ngati president yes ndikuwina zisankho okay nawina so ndifotokoze nawina ni landslide yaikulu kwambiri oho yes Eh. makandidate ena i think sanafika 1000 ehe koma ine- analipo atatu ena Eh. ine nawina ni ma 1000 ochuluka kwambiri yes ndawina nda- ndagwira ntchito ndamaliza nde ntchito ija inandipatsa exposure ntchito yogwira ngati president okay eh? nde amandituma osati kundituma ndimakhala ndi ma invitation kukapanga attend meeting kupita uku kupita uku kupita uku nde mmene muja ndimapeza ti allowance nde ma allowance aja ine ndinkatenga kumatumizira mayi anga kuti azindigulira mpunga ku nkhotakota okay nde mpunga uja ndazagulitsa nthawi imodzi nazagula galimoto yoyamba yanga ndili student oh yes bmw yabwino kwambiri Oh. nagula 4.6 million 4.8 Eh. million ndalama ikanali yamphamvu Mm. 2017 yeah ndagula galimoto imeneyoyo ndinadziuza kunena kuti chifukwa nthawi zambiri ukamaliza sukulu ngati loya chimene anthu ambiri amapanikizika nacho ndi galimoto oho atha kukupasa ntchito ya ndalama zochepa koma ndikukupasa galimoto akupasa galimoto

so ndinapita straight mu office okay koma nali ndi ma offer ena angapo mm -hmm. chifukwa ndinapangidwa expose ndi chani ndi za chancellor college ehe koma ndi anthu akuluakulu ehe koma ndinasankha kukhala kuno ku lilongwe yes pa zifukwa ziwiri mm -hmm. one ndimafuna kuti ndithokoze mm -hmm. fama atakawa ndinadziwana nawo ku kam ku law firm ino imene ndinayambira internship yanga ndi first year okay. kwa, kwa afahad hassan uh -huh. so atachoka Fahad Assani anayamba law firm yao mm. anandisamala kwambiri okay amanditumiziranso school fees yeah. amandithandiza ndili ku university kuja yeah nde uh, should give back eh, eh should give back eh, eh. nde ndinabwera kwa iwo kule eh. komanso ndinkafuna ndikhale pafupi ndi ku Nkhotakota kuti ndizitha kumapita kumudzi eh, fa ndinali ndi mapulani oti nthawi ina yake ndzaimira MP oh yes as early as that yes oh yeah komanso ndine munthu wokonda kwathu kwambiri moti zikamandiyendera bwino weekend iliyonse ndimafuna ndizikhala ku Nkhotakota eh eh kupita basi just to touch base yes, yathu mene midzi yonse imene ndakuliramo ndakulira eh. kwambiri kwa timati kwa alunda eh eh pa boma eh ah pali mudzi amene ndakulirapo okay kwa alundapo mm. timati pa mtamba ndakulira mwa nkhono ndakhala kwambiri kwa avinthenga ndakhalanso mwa ngoma midzi imeneyo anzanga akadata akadalipo adakalipo kulonzi mbali ina ndimanena ija anzanganso akanatani Adakalipo. akanalipo kupita lerolo ehe sungakhale mlendo Nde ndimafuna kuti every weekend Uzipita kumene kuja. ndikucheza nawo bawo that that has been my life choka okay kale. all right so no ndikakhala ku Blantyre so ma offer ena apezeka kuti ku Blantyre Kwatalika. kwatalika ndi mmene ndinapezekera mu chakudya muno yes komanso ndine wokonda nyanja Ehe. kwa yachitatu okay ndimafuna kuti zikandibowa my first person to speak to is the lake eya Nanga mafunde pali azi nyanja kuti, akukalipira eh, eh, gombe eh. iwe ukumizanso nkhawa Eh, zako eh. mu madzi mmenemo ndinalinso ndi mapulani akuti mu ntchito iyi ya uloya ndikadzakhala ndafika pena pake ndidzapange transition to commercial farming ya mpunga okay so ku blantyre sikumagwira ndi mapulani amenewo okay so eventually i settled you know what lilongwe kuno ndikhala ku lilongwe ndipo sindzasuntha pena kwina kulikonse ntchito yanga ndzayambira kuno ngati kuli kusiya ndzasiyira kuti kunoko mpungawo zinatheka munayamba ah ndine commercial farmer wamkulu wa mpunga Oho. But as i'm saying I- dzulo ndagula ripa Aha. chopangira nthaka chija Eh, eh. tingodikira diesel apezeke tractor Oh, kuti iyambe Inyamule kugaula zikuda- nthaka. we- ikagaule Oh, at least i have 160 hectares yeah. Si chigawo chaching'ono limene ndi dziko limenelo. Loti ma- mafaka mpunga mmenemomo. chaka chinocho ndikukhala kulima koyamba kumaliziratu Eh. pano pakulima tenanti mwina around 40 Ayi ayi ndi famu yaikulu. Eh ndi famu. Ndi famu yaikulu. Eh. So ya manu sempunga ku Botswana. So mwalowa mu corporate world. Yes. Mwayamba kugwira ntchito ngati lawyer ku law firm. Yes. Moyo wanu wayenda bwanji kuchokera pamenepo kufika panopo pamene kuti tsopano ndinu phungu wa nyumba ya malamulo ku Nkhotakota Central? Well, generally ndikhoza kuti wayenda bwino. Yeah. Koma mwakhalanso zokhoma zingapo. Yes. eh munavapo mwa- nthawi inayake mwina 2023 kuti yayi akuti ana akuti anasokoneza ndalama za nawo sataya kuti iyayi akuti munaja ah munaja ndalama ah mukundiona bwino iyayi mwa- iyayi a Joab. maso musandiopseze ndi maso Mukuona bwino. musandiopseze ndi maso akugona ndikufunsa ndimafuna kufunsira nate muna akuti akuti ndinu munthu- ndinu munthu osokoneza kwambiri anthu amatero mudazula ndalama koma nazindikira kunena kuti eh, to be is to be perceived oho eh. so if you want to be anthu aziona chimene chimene ukufuna anthu aone amapanga anthu samakhala ndi perception yawo umakhalanso ndi anthu okusaka tatinamizani kuti chilungamo ndi chani pa nkhani Eh, eh. imeneyi? chinachitika ndi chani paja ndi ndi lawyer eti

izi zisachitike amakhala aona kuti awerenga amati prima facie case eya kuti mmene zikuonetsera i think Eh. akukamba zoona eya kuti anamulakwira eh, kapena apa palibe nkhani Eh, sakanaletsatu Ehe.
makhoti ano khangati zinthu zi- zinayenda mopindapinda koma mwachidule pali andale amafuna kundipweteka ndidzafotokoza nthawi ikadzafika ndipo andalewo ndimawadziwa pano ena, ena ena ah, amaona ngati nakhululukira timacheza koma munasunga pakona pena Ah, pake ine sindimakhululuka bwana mu kona la buku lanu munasunga Ah, yeah, yeah, yeah, ine sindimakhululuka and ndimakhulupirira kuti munthu tizibwezerana Eh? yes diso kulipa diso munthu amene anakuchimwira pogwiritsa ntchito mphamvu zimene anali nazo adzabwezeredwe iweyo mphamvu ukadzazipeza yeah. yes abwana Munthu that's being vindictive yes there's nothing wrong kukhululuka timusiyire mulungu
iya ife ndi chifanizo chake cha mulungu abwana ife si chifanizo cha mulungu zabodza zimenezija ife zakhala chifanizo cha mulungu abwana ndife ochimwa kwambiri ife eya komano timayesetsa kuti tichite kufuna kwa mulungu kapena tifanane naye in that effort nchifukwa timayenera kuti Ambuyewo akanakhululuka popeza ndikufuna ndikhale ngati iwowo, inenso ndingokhululuka. A Joab ndikuuzeni principle ya in life mukandichimwira muli pa level yoti mwango- mwangondilakwira posagwiritsa ntchito mphamvu zanu ndidzakukhululukirani mosavuta ife timachimwirana daily Okay. koma kuchita kwanga- ndimadutsa nde ndakupondani Ehe. sindimaona kuti pali Aya, phazi mumagenda nde simumadziwa kuti kuli ine mwala wakakukwendera kuti "Ah, sorry amwene pepani kuti, "Oh, it's okay." tikhululukirana koma ndakuonani kuti uyu akubwera apo kupanga plani pamenepo simukhululuka iye. ayi penepopo ngati padzapezeka kamwayi wa mfuti idzalire koma kuchita panga plani kuti uyuyu timmalize choncho kukhala mukudziwa kuti munthu uyuyu ali vulnerable alibe chodzitetezera
ayi inu mmasunga ine mangawa panga pamene ndimasunga ndipo kudzapeza mwayi oti zikadzavuta mukhoza kwambiri ndidzakakodzere pa manda ake kuti iwe munthu Mtima woyipa wanga iwe uzandiuza ndiphe lero iwe munthu woyipa iwe kwambiri Um, sumandifunira sukanapanga zabwino zimene zija ndipo ndadandaula kuti wapita Yes, ndisanabwezere yes. Arisa manda ake adzaika chiliza chodula ine ndzafika ndikodzera kuti munthu wopusa kwambiri malawi congress party imene muli membala wake ndi chipani chimene chapatsa anthu chidwi kwambiri chifukwa choti chinakwanitsa of course panali ma circumstances ambiri kuchoka ku opposition itakhalako nthawi yaitali kudzalowa m'boma koma yangokhala term imodzi tikuyankhula pano chipani chija chatulukanso m'boma ndipo pabwera chipani chimene iwowo anachitulutsa mmene amalowa m'boma. Pali zambiri zimene tingakambirane koma Mwina poyamba nafuna ndimve kuti maganizo anu ndi otani, mukuona kuti chimene chinapangitsa kuti Malawi Congress Party iluze zisankho za 2025 ndi chiyani? Zinavuta pati? Utsogoleri unali wokanika.
Utsogoleri, mukati utsogoleri mukutanthauza chani? A, a, a President a Lazarus Chakwera uh -huh. ndi munthu osatha utsogoleri uh -huh. uh, kusatha utsogoleri kwawoko anaperekanso mwina mphamvu kwa anthu ena osokoneza. Koma a president a Lazarus Chakwera ndamene anawinitsa Malawi Congress Party kukafika mpakana mboma, ndamene anakutengani kuchokera ku opposition kukalowa mboma, kusonyeza kuti kalipo kena kake kamene kanapangitsa kuti chipani chanu chikapezeke muja. Bodza. Bodza lili pati pamene? A Chakwera sanatiwinitse katilowetsa mboma. Mm -mm. And ndifuna ndikuuzeni chilungamo kunena kuti zikanapanda ifeyo kupanga mgwirizano ndi a saulos chilima sitikanawina of course chisankho cha 2019 chija i know i strongly believe kuti mcp inawina choyamba Ehe, asa- chisanadzapange cha 2020 asanapange za 50% plus 1 those fragmented votes ineyo pa tallying imene ineyo nali mo- monitor wa mcp lawyer ku tally center ya MC kuja ku tally center ya mec nali ineyo lawyer wa mcp Okay. wopanga file ma complaint chanchani ku ku ku- ku Comesa Mhm. komanso tinali ndi parallel tally center yathu Mhm. imene inali ku Namiwawa Mhm. tallying yathu inali yabwino kwambiri Mhm. for your own information monitoring system inayo ya mcp 2019 inapanga devise ndineyo Oho. eh, nakaphunzira ku project inake ya university of

Ndipo mukunena kuti 2020 Malawi Congress Party kuti ipambane ndi chifukwa cha mgwirizano umene achita ndi utm osati chifukwa cha achakwera yes. pamene chipani chimene chinawina 2019 chinali chotsogozedwa ndi achakwera omwewo popanda mgwirizano uliwonse yeah, ndiye bwanji mukunena kuti eiye leta sitinawine chifukwa cha uyu pamene a year before mukunena kuti mukukhulupirira kuti munawina chifukwa cha achakwera omwewo ligale

kwachiwiriko kwachiwiriko komano ndiye munganene kuti kutsutsana ndi mfundo yanu imene mwanena kuti achakwera sanatiwinitse mm. chifukwa inu nomwe mukhulupirira kuti 2019 munawina 2019 amene amatsogolera anali achakwera yes. and mcp yes. inalowa mu zisankho zija yokha without any alliance Zona. which means kuti achakwera anakuwinitsani ndithu pa nthawi ina yake koyambako mukhulupirira anakuwini anakuwinitsani koma zinachitika zija anapanga kazo kachiwiri anawina pamene mukuti anapanga mgwirizano muvomereze zimene ndikafuna kulankhula ngati loya ndikana kuti sanatiwinitsepo because marizatsi amene aja anapanga nullify eya pa malamulo kulibe koma on the ground ili ngati lamulo amene alipanga repeal eya koma on the ground kulankhula ngati munthu wina aliyense anatiwinitsa chisankho cha 2019 ehe koma ndikanena kuti anatiwinitsa chisankho cha 2019 ndili loya ndikukhoza Ayi, koma ngati m'Malawi amene amadziwa ndale mmene zimayendera, amene akudziwa kuti chipanicho chinakwanitsa kuwina mukukhulupirira Ndiye funso kwanu ija mwanifunsa pachokha, mwanifunsa ngati wandale wamba kapena ngati loya. ngati wandale wamba. Ngati wandale wamba ndiye a Chakwera anatiwinitsa chisankho cha 2019. Ehe.
ndikucheza nanu ngati wandale wamba chifukwa ndikati ndilowe ku ngati loya ineyo ndekuti somba mwaitulutsa mmadzi eh. mwawedza somba ineyo ndekuti simusambira ine sindisambira iyayi inu ndi ine tisambira limodzi tikumane mmadzi eh, eh, tikumane pa mtunda ndinafuna kuti um, tilondoloze bwino bwino nkhani imeneyi chifukwa ndikuona kuti panopo pakutuluka zinthu zambiri uh, obviously munthu mukaluza mpira ayi a kochi iyayi kunagwa mvula ndiye ah, koma tonse timasewera ground limodzi um, Utsogoleri unali ofooka mukutero ndipo ndi chifukwa chimene mcp inaluza. Kodi ndondomeko yanu ndiyotani ku chipani yomathandizana nzeru pa nkhani yoyendetsa boma? Inuyo sikuti tinganene kuti ndinu munthu wamba ku chipani cha Malawi Congress, you still have a voice. Of course sikuti munali minister, sikuti mwina munali, I don't know ngati munali mu mu nec, komabe mwina munali ndi mwayi omawunikira kuti ine chipanichi ndimachikonda. Taonani mmene ndavutikira chipanichi. Maganizo anga apa tikulakwitsa, apa tikulakwitsa. Munali ndi mwayi wonena zinthu ngati zimenezo? Uh, kunena kuti zikafike kumene zikuyenera kufika uh, because ndinali nawo mm -hmm. at the same time because also ndinalibe okay chifukwa chani kumayambiriro kwenikweni achakwera atapita kumene ku state house mm -hmm. ndimaimba phone amayankha achakwerawo yes ndimalembera ma message ndi pano ndili nawo okay ndipo amangoti noted
munotedi mumakhala kuti mwauza kuti chani nauza nafotokozera zambiri mwachitsanzo nafotokozera apa president nakuti ngakhale tatenga boma mu nyengo yovuta kuti kuli covid economy sili bwino ngakhale mavuto awa si athu koma kumapeto anthu sazatimvetsetsa kuti takhala kuti sitinapange kena kalikonse yes then muona ngati pakanapezeka and i use the word low hanging fruits ma project ena akakhale ma low hanging fruits titotoleko amenewo tothola amenewo as low hanging fruits people will not understand kuti bwanji sitinatsitse zipatso izizi zili m'munsi choncho izo inde kuti mawu Ehe. tikumvetsetsa Eh, koma izizi koma ndiye mpakana mwakanika kutchola bango loti lili pomwepo unakhala pasi khozongo Olo kungotere.
munawauza zimene ndinawauza iwo poyankha amati ah ndinawauza ndinapereka chitsanzo kuti Mombera University ndi Orton Chirwa international airport ku north tifunitse kuti zizitani ziyambike ngati sizimalizika wanzo anthu aziona kuti wafrance kwera zona kuti mapojera Chikoma mani ladzuka. akutheka Eh. mabuloko akutheka and ndinauza kunena kuti njira ina imene mungapangize zimenezi mwachangu ndiyoti musamutsa akaidi amphamvu onse apite ku mzimba ndi ku mzuzu aonse okalamba paulesi azimayi apite ndende zakwinako kuti chani akaidi amene aja azikagwira ntchito zomanga chani
akatimangire airport yes akatimangire airport akatimangire university ita nde ngati contractor wanena kuti block iyi ndi, ndi 40 billion mumuuze ichotseko yaleba atimangira akaidi eh, eh, itsika mnene 15 billion 10 akaidi atani amanga kuprison uja kuli omanga makalipentala eh, chani ku Bvumbwe kuli ndi aliyense and azigwira 24 7

anthu azidzaloza and inuyo ikhale ikhale ngati mwana wanu project imeneyo kuti muzipita kukayendera every three months tikuyendera pati tikuyendera pati tikuyendera pati tikuyendera pati 24/7 kumene kujako mm. yambani ndi mpanda akaida aja asamathawe kakugwira mm. ntchito mm -hmm. kuzithibulika ntchito imene kuja ikafika 2025 chifukwa voti ya ku Malawi imakhala split mm. along regions yes. along regions azakumvetsetsani top up imene tinapeza ife ya ku north mm. adzakumvetsetsani kuti anyamatawa maprojekti amene analonjeza akuluakulu akutani akuchita akuchitika ngakhale simunamalize zimenezozo pangani and muyambe mwachangu ma decisions ena if you can't do in your first three months amavuta chifukwa anthu akulo- akulowererani ziyamba kuchulukirani you lose focus ah brilliant idea noted noted noted pa ground pa ground 5 years no one kwacha was assigned mu budget ku Mombera University koma ku state residence maintenance kumapita mpaka na 60 billion and we all know state residence maintenance si ndalama kuti imagwira ntchito imapita m'matumba mwa anthu iya oh anapanga comment-di kuti yeah, anapanga po maintain kuti anthu anapanga which president has almost mpakana marumba mwantu 60 billion ndalama zambiri abana president anapangapo maintain state house kumakhala kuti azichecha checha kumene kumene kuli loka kale kale udziwawo ndi wawo ndi wouma i've been there several times mu ma state house onse maintenance sikuti sikuti awanso ndi woyamba every president amaika ma billion ku state house ku state residence maintenance kodi ndikoti ndalama zimene zakama state residence maintenance samakamba za state house yokha ija imodzi ija mm. amati res, ma residence onse onse kodi mukayendera mukapita ku Zomba it's dilapidated mupita apa pogona president pa Mtunthama apa mwina kuli bwino kumene amagona iwo kwina kwa dilapidated ma billion aja amapita kuti People know by now kuti ndalama zimene zimene ama a- amalipa mafumu aja aja nchani pya anthu amadziwa. Now how would you prioritize that at the expense of kuti tikamayika at the expense of ma project akulu ngati airport university tikamayika 20 billion every budget. Sinakhale ndi choloza kutha 5 years. kusonyeza kuti inuyo Mumakhulupilira ndithu kuti a Chakwera ngati mtsogoleri wa Malawi Congress sanali mtsogoleri woyenera kuyenda ndi chipani chimenechi mu nyengo imeneyi? 100% a Chakwera ali ndi ubwino wonena kuti ndi munthu woti tingati opanda uchigawenga utsogoleri wawo eti tingati woleza koma utsogoleri umene uja siofunika kuno ku Malawi. ku Malawi kufunika disruptive person wakamoyo kofinya wamakani makani munthu amene anapangapo business anakhala pa street and i think his weakest bi- s- uh, ujeni point was kuti sanakhalepo pa street sanapangapo business ali samakhala ndi ma timelines akamapanga zinthu street life samaidziwa amaona ngati every person will be innocent street life timalumana daily ine wina wandiluma lero kumutumizira ndalama kuti athire mafuta kapena alibe mafuta ndipange hire yake thira mafuta azimitsa foni sakuyankha wandiluma pa street I know how to- pamene wendi wapo pa street pomwe Eh, ndi pa street pomwe ndizoti nza- ndimpanga handle bwanji pali page ina yake pa facebook yolemba kuti sylvester ayuba james pamakonda kulembedwa zinthu ndi page yanu imeneyi ndiyanga imeneyi unless ngati wina wapanga parody account ndione ngati zimene tinazionazo ndi zoti munalembadi ndi inuyo mu july 2025 20 july munanena kuti kubwetuka apa ndi apo sikumalephera nkaponso pakamwa pa boma pamadya za mchere muzipamvetsetsa koma boma ndi lomweli basi pa 30 august 2025 munalemba ise withu ni chakwera na mumba pali jeso mnyake uyo tingampa voti ithu chipani chithu cha congress kuchitemwa chomene 25 August mukuti Kongilesi tivoteranso ndipo iwina, tame your expectations, ichi ndi chipani cha fuko ichi. 31 August mukuti magaye a Kongilesi mtima pansi chinthu titeteza ichi there is no reason to worry game iyi ndi wadya ntoliro magaye achepa nayo we are staying put at plot number 1 in Kauma. pa 18 September mukukalemba zinthu zosiyana kwambiri ndi zimene munalemba before the elections. Tsopano mmene mumalemba nkhani izizi zooneka kuti mukusapota mcp mukuti withu ni chakwera ni na Mumba a Chakwera omwewo amene mukwanena kuti samayendetsa bwino boma good ndi omwewo koma mwayambira panjira mukapita kumbuyo mu january ndinapanga warn pa 11 january pa 25 february ma warning a pa facebook ndiye anali just some of them koma up in person ndimapitira anthu m'manyumba mwawo you, if you go back ndinapanga warn winanso wapanganso share that again kuti zinthu sizikuyenda bwino abada mwina ena sakuuzani mutapita pa 25 february or pa 11 january mm -hmm. that was my message mm. zinthu sizikuyenda bwino mm. the picture out here is mm. not looking good mm. pafunika kuchitepo kanthu mm. mukapanda kuchita chanthu tiluza and i used the language chinthu ichi mupititsa mulanditsa in january 2025 yes ndipo chinthu ichi chikapita sindidzakukhululukirani Munawauza choncho? Yes, you can read it's there. Somebody has even shared it today. Mm. Chinthu ichichi mukalanditsa sitidzakukhululukirani ife tinavutikira kuti tichitenge. Mm. And chinthu ichi I meant government. Mm. Ndipo I kept warning them, warning them. Sizinatheke. Now, imene inali nthawi ya kunja kwa kampeni. Wapusha ngati membala wa chipani zinthu sizikuyenda. anthu sakusintha mwalowa mu campaign this is still your candidate anyway muchita bwanji umunyoze nthawi ya campaign eh iyo ayi iwe chipelekeni mpakana dear dr laz my good friend yes, yes, if yes, anyone tells you people out there don't love vitumbiko mumba that one is a traitor and yes, self interested yes, yes, yes. no matter how close you may think he is to you Malawians widely want Vitu for your vice president. Yes. Please make a data driven decision. Yes. Because you are intellectually sharp. Yes, yes. Sindinu yes, munthu wouma mutu ngati ambiri timawaonawa. Yes, yes, yes, yes. Inu mukunena zimenezo. Munthawi ya kampeni ndi. And now panopo mufuna munene kuti owo oh, zimene zija ndimangonena chifukwa choti inali nthawi ya kampeni. A ah, Joab.

mkazi wanu wapanga zausiru kunyumba koma wangu ndiye wotenga ma maliro paja akamalira ali munthawi yolira and time imene afuna support yanu you pretend mumazisiya zonsezi you give the support apanga launch campaign anthu asanamve chani for me ngakhale kuti achakwera anali munthu amene samayendetsa bwino mcp was still the party that had laid the strongest foundations in terms of infrastructure development which was aimed at rebooting the economy mcp as a party yayamba kuyala njanji mcp as a party yayamba kuyika misewu very ambitious project yotenga soye man from here to karonga mcp as a party yabweresa g to g government ujeni kuti tese makatelo there was things that were still inspiring for me and i still believe these were the right people so mu nthawi ya kampeni it would be immoral for me kuti ndizitsutsana nazo kuti ndizichinyoza nzana kuti ndiopanda zero ah, ah, for this time koma itangoluza mcp yes munafundula kwambiri munayamba kulankhula zichewa zodabwitsa kwambiri in october 31 october yes mukuti

ni mfwiti yayi mwa wantu mfwiti, mfwiti.
mose mukuimanya eh. mfwiti ni njani tilinganenge now much as we know kuti mfwiti ni tilinganenge izizi zikubwera pa nthawi imene ndikuona ngati ndiyolakwika mm. and iwill explain to you why mm. mmene mm. mmapanga kampeni Zikanatheka mcp kupambana sichoncho? Zikanatheka.
Ndipo mcp ikanapambana mukadasangalala simukadasangalala? Mcp ikanapambana as an institution yanga yawina nkanasangalala. Okay. Yes. Munthu amene mukumunena apa amene ndi mtsogoleri wachipaniyo mm. akadakhala alibe president mm. ndipo apa mukunena zofooka zake za munthuyo and yet there was a time when you vigorously campaigned for the same person there was also a time before campaigning for that person Ehe. when i warned him Yes. kuti sakupanga bwino komano Yes.
mwamuchenjeza mukuti kasakusintha kenako mwayamba tiyeni timvotere boma ndi lomweli chinthu chiti chitenga which means there was a moment when you believed kuti mcp ikhoza kupambanaso and you were okay with that and now you are coming around

mcp ikanawina ndimafuna ndijoine mcp ndikujoina next ndi temu ya chakwera ili kumayambiriro ndimafuna ndikavute kuti kubwere ri- tikhale ndi uh, ti- tipange convention referendum referendum ehe tibwere na- andinauzaponso pa brcc zimenezozo tikhale ndi south african system parliamentary president tizi- tizitha kumpanga boot ngati sakuchita bwino much as kuti ena akanapanga argue kuti it don't start pachakwera chifukwa anawina- Zili kaleni, process. eh, anawina Anawina kale chisankho system kuwina inayo chino system inayo. koma it was going to give an, me an opportunity to reboot the system of this country that's why i wanted mcp to win because ndikanakhala ndi platform yovutitsira from inside in the government that is in power kuti izizi zitheke because na i believe dziko lathu vuto lalikulu ndi system presidential system tili nayo imapanga imaika zimphamvu zambiri mwa munthu mmodzi and akangoti wawina kukhala president tonse timamuopa ngati mulungu so i've thought kunena kuti titapanga try South African system, parliamentary system. Tizingosankha aphungu ndi makhansala nthawi ya chisankho. Aphunguwo achipani chimene chapeza aphungu ambiri azikasankha president. President kuchokera kuchipani chawo. Eh, president yo akapanga zopepera ngati amapangira achakwera. You call him, give him a vote of no confidence and replace him immediately. Zikundivuta. So I was going to advocate for that. MCP ikanakhala kuti inawina. Zikundivuta panga reconcile mathought awiriwa onena kuti you can

apm yayamba kundipanga prove wrong pang'ono kumene i thought kuti apm maybe was too old pa anthu 17 amene amapikisana pa 16 september 2025 yes.
mukapanga rank mm. mumaona kuti dr chakwera amakhala pamwamba mm. mukukhulupirira zimenezo pano pa, yes kutanthauza kuti pa sikelo yanu ma adjective onse mukuwapanga describe apawa ndeti anthu 16 ena onse aja anthu 17 they are even worse than, than listen this anthu 17 amene apanga participate mu election yes koma anthu amene realistic chance yowina ndi amene ndimayang'ana ine sindimayang'ana okangononga ballot paper out of interest anthu amene ndimaona kuti they had a realistic shot at the presidency ndi nani ndi awiri kaya

obviously that was my opinion and I sindingapitenso kutali that was my opinion so apapa tivomereze zavuta mwaluza ndipo siku- simukuyendetsanso boma inuyo Yeah, boma- maganizo ine- ine wanu boma sindinayendetsepo ngati chipani ndinali wakuchipani Eh, eh, ngati chipani, ngati chipani ku mcp kunali magulu awiri Eh, eh. akuchipani ndi amboma ine ndinali wakuchipani mwatija akuchipani na- mcp sinalowe mboma ngati simumadziwa azichipani analowa mboma ndi achakwera few guys from his church ndi ena awiri atatu azi- a- anzawo amene ana- anakakumba kwina kwake koma mcp sinalowe mboma Yeah. izizi izizi anthu adzakuuzani iya ine mwayamba kundisokoneza mumvesese mmene ndikukambiramo mcp sinalowe mboma Yeah, ine ndimakhulupirira kuti inalowa ngati chipani Nope.
supported O- okay. by the party Pa- structures papepala- and the party munapita ku convention papepala munasankha iwo pa- aja papepala inalowa koma muzoyendetsa boma mzochitika mcp sinalowe mboma
tamaliza choncho kucheza ndi a sylvester ayuba james kwa lero zatsala nkhani zingapo zotentha kwambiri zimene ndimafuna kuti ndimve maganizo awo koma chifukwa cha nthawi tiyimire pomwepa tidzapitiriza kucheza nawo pulogalamu yathu yotsatira ya cruise 5 tsalani bwino mutakumana ndi achakwera maso ndi maso mukhoza kuwauza kuti chani it's an assumption ndiye mwina ndiyankha koma sindifuna kukumana nawo okay mpaka atachoka pre- u- u- president that's my decision sofuna nditakumana nawo chifukwa ndikhoza kukwiya kwambiri mwina ndikhoza kupanga misbehave koma poti it's an assumption mwangopanga assume Ah, ntaona kuti ali apa ndikhoza kungobwerera iya komabe mukhoza kukhala ndi timau tinatake toti muyankhulane nawo ayi munakwiya nawo mpakana pamenepo yes kuopa kulakwitsa ndikhoza kungobwerera
olo mwina kuyankhula koma mo- moleza mtima kuti m'bale wanga udalakwitsa kapena chine chake Ayi, kungonena ayi, analekerera kwambiri kulekerera kumeneko kuchani kwa mtundu wina Sina. so mutaona kuti ayi ndi awa mucheze nawo mukhoza kungo